o kwetara na Femi ụfọdụ ndị nne ụnụ ụfọdụ mama ụnụ ọ bụrụ na ọ bụrọ ha o nwebeghị ndị ụnụ bụ ọ ha na ha bụ na a ga-eri nri ha bụ na a ga-eje ọrụ ha bụ na ị ga-agụ akwụkwọ ha ga-ebu di ha ha ga-ebu ezinụlọ o nwere ihe ha na-emefọ ka a fụ na ezinụlọ na-aga ehe ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ala Igbo taa ma ihe m na-achọ ịkọwa hmm. nnọọ ya ka m na-ekwu ee eh, ihe a ka a na-ekwu a sị na ụmụ nwaanyị ọbụla ka esi ene ha anya eh, a bịa n'ala Igbo mbụ feminism dị maka na ụmụada ekwerekwe ee nwekwa ihe ụmụnna na-achọ ime e, ụmụada na-ekwechirikwe a na-egekwa ụmụ nwaanyị ntị ọfụma ka ndị Igbo si achị n'ala Igbo tupu ekwekọrịta ihe ụmụada ga-ekwe ụmụnna ekwe ndị nke ekwe ndị nke ekwe before e tie ya ka iwu o mebe ọ bụrọ a pụta ofu onye ọkwa ị ghọtara ihe m na-achọ hmm. ịkọwa ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ụmụ nwaanyị nwekwa ọnụ ha ga-emewukwa ihe ee ka e nyere anyị ohere ka anyị mewu ihe mana nke ịwa ọjị amaghazikwa m maka ya eh, ebe okenye nọ hmm. ọ na-adị m ka nwaanyị nwere ike ịnọ n'iru ụmụ ya ee iru ụmụ ya waara ha ọjị ma ọ kụziere ha ka esi awa ọjị mana ọ na-adị m ka nwaanyị a ga-anọ n'ihu okenye ọkachasị nwoke nwoke tọrọ ya nụ wee waa ọjị ka a na-akwanyetụ ugwu a sị m kwuo na nke aka m hmm.
ee kedu ihe ikwu maka ọnọdụ nwaanyị Igbo kịta na ala Igbo bụ na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-afụzi eh, ọyịyị nwoke na nwaanyị dịka aka ọrụ relationship mm. eh, eh, ha na-edepend on men to survive ị fụnụ nke ya na onye egwu mechara mm. ihe ọ sị na onye egwu kwere ya nkwa Lamborghini ehe ị fụsịa na and ọ nwaada igbo ka ọ bụ kedu mm. ihe ikwu maka ụmụ nwaanyị kịta na-ekwe na ọ nwoke na na onye ọbụla ya na ya na-ayị kwesịrị mm. ịna edozi ya na-etinyere ya aka ihe ikwu maka ya ụmụ nwoke nwanụ chọkwanụ idewe ogbunigwe ha ofu ebe Hmm, ha chọkwanụ idebe ike ha ofu ebe hmm, maka na a sị na onye ọ na-ebe obube obube na-eme omume omume hmm, ee ị kpọtakwanụ nwaanyị ahụ ị na-achọkwanụ ka ọ saara gị ọjị Mm. n'efu Mm. ị ghọta ụmụ nwaanyị a na-agwakwanụ gị na um, ihe ekwesịghị ime ime ya nye ọ bụrụ na ị chọrọ ka e nye gị ya iweta n'ihe ọkwa ị ghọta ebe m na-aga hmm. ya bụ na e, ma nwoke ma nwaanyị iwu dị na achọjeni ya ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị i je chọrọ nwaanyị ahụ dị gị mma nụrụ na akpuo gị na ya hmm. ekwodobe ọkwa ị ghọta ehe mana ọ bụrụ na ị sị na ọ dịrọ ee na ị chọbere ịnụ nọọ ọra dịkpọ